Isalachi Igbo ndị ọma njem ọnụ ọ bụrụ na m abụdịghị onye Igbo ama m ihe m ga-eme onwe unu ana m asị onye biri ibe ya biri isee maka na onye biri ibe ya biri elu ụwa dịrị anyị na mma ịghọtago lọlọ Nneka Chimezie ee ịgala ya bụ mba ifele ya bụ okpukpu mmiri asaa iyi asaa

ịma na afụrụ m ya oge ọ nọ n'ụlọ ikpe oge ọ bịara ụlọ ikpe mgbe ọ nọ na DSS kịta ka anyị ga-ama na maazị mara mma okorobịa ahụ hmm. dị ya mma ọ na-amụke na-amụ sọ amụ ịma na ọ bụkwa onye amụ hapụ iwe webe ya onye abụkwa onye amụ onye abụ onye nganga onye abụ onye na-akpa mmadụ so oge ọ fụrụ m obi bụ ya sọ aṅụrị amadị m ka o si wee mata ihe m na-eme wee kenee m na ọrụ m na-arụ sị anyị jisi ike um, anyị ndị anyị na ya so gaa ije a bụ Eze Eri in fact ọ Eze Eri chere m na his entourage anyị ji wee gaa ije anụnwa unu lekwanụ anya n'ihe ndị m sendụ unu ga-ahụ ya mụọ Eze Eri bịakwa kpee ekpere amadị m how spiritual that um, eri kingdom dị um, ha na-eme more of ikpe ekpere ọ bụdị ikwu okwu dị anya ọ bịa kpee ekpere wee sị na chukwu ndị igbo ga-edunata Nnamdi Kanu na ọ ihe ya ji wee bịa ka ya sị ya jisi ike na anyị fụrụ ihe ọ na-eme na ihe ọ na-eme dị anyị mma anyị na eze ndị Igbo na Sokoto kwa kpọtakwa entourage ya in fact Igbo dị mma e mee ndị Igbo asị Igbo afụdọ onwe ha n'anya Igbo adịghị enyere onwe ha aka ha riwa nsị ọnụ ihe a bụcha ndị a a zụrụ na Lagos bịazie na-emezi omume bute omume ndị obodo a na ndị a zụ n'ugwu awụsa nwa afọ igbo bụ nwa afọ igbo a zụ n'ala igbo ṅụju mmiri ara afọ na-eme ọtabi onye nwanne na-enyere nwanne ya aka ihe eji mara ndị igbo wụ inye aka ndị a moto ruru 6 pụtasịa bịa buru anyị ma eze ndị igbo na sokoto ee eh, no Ọhanaeze president na sokoto eh, onye isi ndị igbo na anambra eh, na onye isi ndị igbo anambra onye isi ndị igbo enugwu ha ncha the whole state onye isi ha bịara Ọhanaeze bịa akpọpụtasịa ma ndị past ones moto ha ka eji kwọrọ anyị gaa anyị gasịa ha pụtakwaga nye anyị nri kwọrọkwa anyị kwọkwa anyị n'airport you know enweghị m any stress ịchọwa taxi ma ọ wụ anything so o doo gị anya na ọgụ a a na-alụ bụkwa that spirit eji na-alụ ya um, anyị wee fụ maazị obi tọọ maazị ụtọ m jụọ ya ụfọdụ ajụjụ m sị ya zie m ozi ajụjụ m jụrụ ya bụ ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya na-efegharị n'iru akwụkwọ anyị amarọ nke bụ nke sokwa agbagwoju m anya nke mbụ m jụrụ ya sị ya biko kedu ndị anyị na-eso eso kedu ndị awụrọ m onye IPOB abụrọ m onye ESN mana onye ọbụla bụ onye Igbo sị na ihe ndị IPOB na-eme ọ nọghị kwado ma ọ bụ sị ya akwadoghị bụ asị mụ so na ndị kwadoronụ maka ihe ha okwu ha na-ekwu gbasara ọnọdụ igbo bụ eziokwu and eh, sọsọ ihe m nwa nwere ike ime wụ isonye n'ụzọ m nwere ike na-etinye ọnụ and ito ha ka ọtụtụ ndị igbo si na-eme m asị ya biko kedu ndị bụzi ndị otu gị ọ bụ ndị otu simon ekpa hmm. ka ọ bụ dos kedu ndị igbo ga-elegara anya taata ọ sị m na ọ dos hmm. na dos bụ ipop a fụrụ anya taata na ọ ya nwa hiwere dos ọkwa ya nwa bụrụ onye isi dos m sị ya biko keezi ihe kpatara i ji wee nweesị dos oge ị bara na nga ị pụta kwuo sị onye a ga na-ege ntị bụ simon ekpa hmm. ebe i nwere dos ọ sị m n'oge ya gara ebe anwa ya na nwa amadi ahụ debe ahụ ka onye otu mara okwu ekwu sọsọ ihe ya gwara ya bụ ya kwuba okwu n'igwe okwu were gbasawa okwu na ya enyedịkwa ya onye isi ya bụ Simon Ekpa maazị nnamdị kanụ sị na ihe ya gwara simon ekpa bụ ebe o nwere olu nkwuwa okwu ya sị ya were igwe okwu ọ wụrọ naanị ofu onye na-agbasa ozi n'igwe okwu ndị a ọtụtụ ndị na-agbasa ya wee sị ya ngwa ebe ọ nọ n'ebe ahụ ọ nọ ya were igwe okwu gbasawa okwu na ọ na-ama anụhụ na mgbe ya fụrụ na ọkụ eri ọ bụrọzi ihe a na-ekwu ka a na-eme ya gwakwa ndị mmadụ onye esokwala ihe onye a na-ekwu na ọ bụdị ihe e kwuru ka ọ na-eme anụrụ m anụrụ m mgbe ọ sị ya kwube nụkwazie mgbe ọ pụtara sị na ihe a abụghịkwa ihe a sị mebe m wee sị ya okay ọ dị mma e nwekwe ndị otu dịkwa iche iche kịta na-afakpute m na-afụ ụmụ ihe dịka avid rising sun ọ dịkata ha na-ede akwụkwọ na-ekwu okwu dịzi ka gị na ha ọ na-arụ maka na mị na onye isi ndị avid ma ọfụma anyị dị mma agwa ya sị ya kedụ ihe o jizi dị ka akwachapụziri ndị dos nwanụ bụ ndị nọdụ ka ndị otu a kwụ ndị isi o mepe ọnụ sị m na ọtụtụ compromise go wee sị okay a compromise ya ọ bụzi otu gị na ga-erepresent ọ wụ i chehụ na ọ ga-aka mma otu unu batara file na-enwe ka o si dị unu ahazie ha karịa ịwakpụtezi n'etiti na-ekewa ọfụma ọfụma ajụkwa m nwanne ya nwoke ajụjụ a njụkwa ya sị ya na ụmụnne ya na-emebi ihe na ọ makwa ihe ụmụnne ya na-eme na ụmụnne ya na-emebi ihe na ị ma na okwu bịa ọ na-ede ka kerozin enweghị onye ụjọ ga-ekwepụta kwuo ọ na-ede o degidede ihe ahụ mgbe ọ ga-ezezi o ze kpitikpiti nsị ya na ihe ụmụnne gị ga-eme ga-enutu gị nsị ya lee ụwazuruike tata ị ma sị na igbo anaghị enweghị eze igbo ada achị igbo anyhow i nwekwa ike ịpụta ugbu a na-asị ị wụ onye isi igbo gburugburu enwe onye ga-adọkwa gị n'akwa enwe onye ga-akụ gị ihe mana ọ mgbe maka na ya amaghị igbo nke ị wụ gburugburu ya ọ mgbe ị kpọzi oku a mara ndị ga-aza gị na nwanne na nsị ya na ọnọdụ gị ugbu a na-abụkwa igbo ọ bụrọ ezinụlọ nke unu na ị na-ede ede bụ igbo na i mehala ihe a na-afụtazi ya as ihe ezinụlọ nsị ya nna m ị dịgokwa nnukwu arụ kịta ụmụnne gị ama ebunwu ihe dị na gị ị wụzi property ndị igbo kịta ya ka ị hụrụ eze eri ji hapụ ga nwoke ahụ ada apụ apụ anyhow mụ nwa nọ ebe a wụ very private person na-emere onwe m ihe mana ọ maka gị ka m na-eji hapụ ga be m na-agbagharị onye ọbụla na-agbagharị ọ wụ maka igbo ị ga-agwa ụmụnne gị ka ha ga-enyere gị aka dịka ụmụnne mana ha nọcha dịka ha nwere authority olu ikwu okwu na-represent ndị otu gị or ha na-agbachapụzi otu a gbachapụ ka ọ bụrụ ha nọ n'isi maka na ị wụ nwanne ha ọ ga-emebiri gị ihe nsị ya were ụwazuruike ma na enwe egwe m ụwazuruike na-etu etu etu a dịka nke ị wụkwa onye otu ya na lee ebe ọ nọ nsị ya ị ma ihe igbo ji eso gị ọ sị m mba nsị ya integrity igbo kwetere na integrity gị ka kwụ ọtọ na ịgwala anyị na anyị na-anụ olu gị mgbe ị na-eti mkpu akwa ị gaa na kọt sị na ị gaghị esi ebe a pụta ejighị biafra anyị nwa nọzikwa n'ezi na-ehu ya aja na-agba mbọ ole anyị nwere ike ịhụ na anyị nyekwere gị aka ka ị weta nya wụ biafra ụmụnne gị nọ n'ezi na-agba round nke ha ji gị achụ ego agwa m ya komkom ha ji gị efere ego ebe a efere ego ebe a efere ego ebe a ọ na-apịtọkwa aha gị ị ga-agwa ụmụnne gị ha nọcha ha bịa ebe a ha tụpụ onwe ha bịa hịa nyere gị aka ha ga-enye gị dịka ụmụnne ha ga-apụtago nyere gị aka enye idide ha m sị na ọ bụkwa sọsọ gị bụ onye igbo nọ na sokoto prison ahụ ụmụnne ha bịa hịa atọ ute nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị a na-ekwugharị ihe a na igbo kwụsị iweta ego ugbu a naijiria kacha ebe a ha ga-enwezi ohere sef mgbe gị ga-ama na ha nwere famili mgbe gị ga-ama na ha nwere kọmitment mọ ya dọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Emmanuel aka na ntị o ji afa gị ana ego ọ pụtala ihe ekwuru m ya ọ pụtaghị ọ- mana ọ pụtaghị ihe na- na- m sị ya na ọ na-ekwu n'okpuru n'okpuru n'okpuru ọ ga-adọda gị maka ndị iro nọ n'akụkụ na-achọ ihe a ga-eweta ndị niile a na-enye ya ego a na-etep rekọd ụfọdụ ga na-etepụ ihe a na-etepụ anụna m ọtụtụ ịmana akwa ịma na ota m nọchi enwere onye na-ada akpọ m in fact e- enwere ọtụtụ ihe a na-agwa m agwachazie gị ị were uche ọ sị m si e, eziokwu na nga ha sị gị nekwa nekwa nekwa mana ọnọdụ ịchọọ ka isi bifọ ị si ebe a na-apụta na ị ga-aha ndụ nwu ihe chere gị n'ihu ịgwa ha ha lakpue imeghe ọnụ gwa ndị igbo onye a ga na-eto na onye a ga na-enye ego kwụsị onye ọbụla ịdị na-ewere ego na-enye enyi ahụ ị sị ọ wụ DOS gwa ndị mmadụ ha ka iwe ego ebe ahụ a ga-eji take care of you mgbe ị bara na nga mbụ anyị ahụkwaghị ụmụnne gị ọkwa ndị ndị otu ga ka igbo na-eso iji nwee ofe atụ enweghị ihe a na-ezozi iji aha anyị gara nwere onye wetara ego ya enwere ọtụtụ platfọm akpọbata m a na-atụ ego a na-achọ enyekọta Nnamdị Kanu a na-atụ ego sị mba m kpọọ nwanne ya nke nọ obodo oyibo sị ya no ị hụrụ a nọkata ugbu a na ofu onye a sị ka e raise ego kpọrọ ndị mmadụ gafe onye a ndị be anyị na-egwu wayo ugbu a ka ndị na-agba mbọ ị hụrụ ndị be anyị n'obodo oyibo na-egwu kandum ee eh, ka ndị kpọrọ ahịa ụmụ anyị nwokorobịa anyị ndị nọ n'obodo a na-egwu chandum ka ndị kpọrọ ahịa and ị mara na ihe dị na 419 ha bụ ihe ọbụla ọ dị ka social media ihe ọbụla ị nwere ị nwere ike iji kirieta content gị were kirieta so anything nọ ha nwere ike ịconvert were ya gwuo wayo ha were ya gwuo Nnamdi Kanu wụ the hottest person ị nwere ike iji kọpụta mmadụ ego kịta unu ga-apịchi otu ya na-eme onye nọkata make a statement ya asị na-eweta ego weta ego a ga-enye ya a ga-asọ na sin weta ego ka sta septe ise ego asị na 1 billion weta ego ka sta bụzi ma lọya ha nke a na-akpọ Aloy Ejimakor ihe ha ji ya eme wa nọkata na-akpọ na-eme organize this guy nọ na detention na ha achọghị ka ọ pụta ha achọghị ka ọ pụta onye a nọ na ha just na-akwakpo onye ahụ akpa onye asị ma politician asị onye lekwa ihe a na-eme ebute ego asị alekwa ya na-eme ebute ego n'aha ya mgbe ekwe nwanne ya nke n'obodo ị hụrụ ihe a ịfata ihe a nwere ike ime onye a maka ndị Igbo ihe a na-eji hụ ndị a na-enyesi unu ego a na-eche ka ọ pụta ihe ka ndị Igbo gbanyere nwa amadi azụ is finished ihe ka jikwa ihe ahụ na anyị ka na-ekwu mmadụ dịka eze erie ga ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ndị ọchịchị ga-ama na Igbo uche anyị ka dị ya mmadụ dịka m ịpụta na-akpagharị kwechi na-ekwu ha ga-ama na uche anyị ka dị ya ọ dịka mmadụ ọ dịka mmadụ pụta ka na-emegharị ahụ ndị niile a na-emegharị ahụ achọpụtazie na ọ dịka ọ wụọla ahịa ezinụlọ onye ọbụla alakpuo obi ewu so nke nọ n'obodo ka nna gbafe anyị aga ije a dọọ nwanne gị nwoke nke nọ ebe a aka na ntị na nke nwaanyị nke nwaanyị ọkachasị otu o ji agbakasị ndị mmadụ akparị agwara m ya maka nwanne gị nwaanyị na-akparị ndị mmadụ nke anyị na ya na ebe a oh. ọ na m bịara ebe a hapụ ihe m na-eme maka ọdịmma m ezinụlọ m na igbo ọ bụrụ onye ọ fụrụ ebe ọ dị ya ka onye ahụ ọ na-abịa ayọ ego ma ọ na-achọ favour nke ị na ụgbọ na-enwe favour enwetago gị n'aka anyị niile na-etinye ndụ anyị chika onye ọbụla ma ọnọdụ madam pinto tata na ihe ọbụla nwere ike imenụ n'ihi gị na otu m ji tigoro isi so biko wepụpụ ezinụlọ gị ịsọ DOS concentrate ịgwa anyị etinye isi ebe onye tinye ego onye ya ndị a enwetụdata echizi ego ahụ enweghị asa gị a ga-ama nwe onye ahụ ejide n'aka so that onye ọbụla na-agazi esi n'azụ ha maka enye gị ego a apụta gwa ndị igbo okwu nwanne ya pụta gwa ndị igbo okwu ndị igbo na-ege maka na ọ nwanne ya onye apụta ọgwa lọya pụta ọgwa ndị igbo okwu anya eji ajụ the whole thing ha ji anwụ arịmadị a mana ndị m hụrụ na-esi ọnwụ na-epushi wụ ndị dos a kemgbe ihe a ji ịbụ na ha nwa wụ ndị bu tie mkpu simon ekpa ọ dịcha ha na ha na-alụ ọgụ yes oh. ọ ha nwa wụ ọ ha nwa wụ the ipob ịma simon ekpa o ji o ji igwe okwu na-ekwu okwu nọkatazie gozie aha mezie gọọmenti hmm. so ndị a jisikwa ike mgbe ahụ pụrụ na-ekwu ha blackmail zie ịma ihe ndị mmadụ ji na-ekwu na ha nwa ji na-ekwu na gọọmenti yut ji ha wụ ha nwa blackmail zie ha nwa wụzi ipob a na-achụ adịji ha ka e gbuzie declare ha wanted
IPOB kwuo Simon Ekpa kwuo nke ya ehe ya ọkwa ị na-aghọta ihe na-eme m wee gwasị ya sị ya na ihe a eruola ogo mpụta maka na unu alụchaana ọgụ ugbu a na ndị amerịka na-ekwu a na-akụ ụlọ ọnụ ọnụ ndị ala akarịala gaa dee leta sọbmite karịa ụmụ anyị na-anwụ ee m sị ya maazị ndị mmadụ anwụkwala n'ihe a ọ wụ na onye igbo ọ wụ unu gburu nwa ọbụla ọlọ nne kacha ga-eji blueprint ihe meje n'ụlọ mana mmadụ anwụọla ị nọzikwa at the point of not go no going back nke uwazuruike ka mma o mechara nke ya nara ego ga n'ụlọ lakpuo nke gị wee pụtara pụta anyị pụta pụta mmadụ anwụọ ihe ọbụla ndị igbo megide mmadụ anwụọ nne gị na nna gị anwụọ ndị mmadụ nwere ike ịsọ nne gị na nna gị ma ndị ụmụ ha ma ndị ọ wụ gị igwe ọ wụ ipob group mana the struggle ya anọzi n'etiti mmiri agaghị alawa azụ mana ị ga-akpachara anya na ndị nọ gị n'akụkụ ma i wepụ ha kwụọ otu kụwara gị nsogbu adị ije anyị bịawa mmadụ ka a kpọrọ a sị ya na a chọrọ ịkpọta ndị mmadụ onye ewere atụ onye igbo weta ego m gaa na nke eze ọ sị m na m ga-esokwu na enwe ya m gara ji anyị na-eme mother tongue day ịma ihe anyị na-eme mọda jee ha anyị gachite asị m ya chọrọ m na na-aga ịhụ m sị oke m chara ivu na m na-akwado ya asị m sonye ha nye m akara ekwentị onye na-eme ahazi ihe a m kpọọ nwoke o wee gwasị m eziokwu na a na-ahazi enye ihe ahụ tuesday m na-akpọzi ọ na-eme oteme oteme na m sị ya biko eji m ego m ji agbakwa tiketi ọ wụ nọ nke adị m ekwede ekwe mana ọ maka na eze eze sị ya ndị ahịa asị ndị eze a na-ahazi ndị eze amana m na ọ ga-adịta ọ ga-akwanyeta ugwu ma ama m gburu ego m gbara achọghị m pịtọ pịtọ pịtọ imetụ m na a na-ekwu ihe a asị ndị eze enesa ha ga-aga a ga-ewere m sị ya ka e ọ na-ewetara ego ọzọ ka ezi ụdị arrangement dị ha o wee wụrụ na onye a wetara ego enye nwanne maazị mgbe ma ndị niile ọ kwesịrị ịhazi tụwo ndị sị ha na uwe ha ga unfortunately then ozi ndị onye nke haziri na mụnwa ekwesịrị ndị eze kwesịrị iji ije a kwesịrị iri iri ọsọ ọsọ eze eri gaziri ije mgbe chụpagide that man chụpụ ya ekwepụrụ m ekwepụ m sị ọ na-aga eji ihe a na nwa amadi a nọ na-ata ahụhụ ndị dịka anyị kwechiri ekwechi na ndị ọzọ nọ n'obodo oyibo na-ata ahụhụ onye na-aga onye ga-eji ego moto ya hara is an organic thing IPOB wu an organic thing awụ m their member ndị igbo na-awụ their member na-enye aka na-eti ọnụ hiri nne because ọ dị organic onye enwedị eziokwu na enwedị esi Nnamdị Kanụ mere advert sị bịa sonye otu ha onye nụ ọ banye onye chọrọ ịbanye so otu iji hụrụ na ọ wụ ọga don't monetize it maka ị monetize ha na the same people mere ya organic eso okweche chọwa ego nke ha ha dị aghọrị igbo aghọrị so mgbe anyị na-ekwuzi okwu ahụ ya sị m nye one example ebe ihe ego ka m si ya ije na abịara ugbu a na and ihe m ji kwuo bụ onye work for the money nọ there the man na ọkụrọgbago ọkụrọgbada ego ole ka e weta 6 million 10 million ọkụrọgbago ọkụrọgbada m sị anyị hụ the reason why onye chi ịbịa elete gị mee ya announce onye chi ịbịa elete gị onye ga-eji ego moto na ọ na social media akụwa aka ọ dị mma were 100 naira data ya send ya ọ dị mma ndị isi ịhazie ihe hazie ebe a ga-awụ pilgrim ndị igbo ga na-enute ivu na onye ga-eme ọ na-aga ya kpọrọ mmadụ 5 gbara ha ụgbọ ọ wụkwa organic otu ahụ ọ dị sana na ego eji eme nke a enwedị ike ịsị lekwa ihe a ga-eme ugbu a na ọ wụ na ihe niile na-aga through that your DOS afọ ego ga-akọ ọwa asị ha kwuwara sị lekwa ihe a ga-eme before ị mara ihe na-eme nụ and eh, ngụnwa na handle ya so it will be accounted for so ịma dị a- ị pụtagodi echi emena eweta statement of account ị mara ihe mere ego ekwuo etinyekwela ego na account onye ọbụla enyekwala onye ọbụla ego na-awụdụ onye dị otu onye dị otu a ịhụ ihe anyị na-eme akwụrụ and ebe ihe a si na-apụta wụ n'aka ụmụnne m and maka ihe ihe ego a ka ya na ndị otu a ji na-aha ekeghị ekechi ebu nta ebu imo ndị nọ nọ na awụ na awụ ọ sị m lekwa ozi o jiri m ya sị m biko na m gwa ndị igbo na ndị otu ndị otu ha awụ ndị DOS nke awụ mbụ nke awụ mbụ nke ọ sị ihe ọ gwara m bụ ndị otu ya maazị Nnamdi Kanu maka m jụ ya ele nke na-eme eme ele onye a na-eso eso ọ sị na ndị otu ya wụ DOS ọ jụọ m ọkwara m ahụ onye m sị ama m ha o ebe e nwere mgbe m chọkọta ndị ndu ndị IPOB ka ha nọ ama m ụdị Emma Powerful ama m ya ya sị m na ọ DOS ọzọ sị m ọ wụ biko na ọ sị onye igbo ọbụla chọrọ ịbịa eleta ya gbara plane enyena onye ọbụla ego bịa leta ya then ị chọzi arrangement otu ị ga-eji ahụ ya e nwere ọgọ ya nwoke nọ ebe a na-ahụ maka ịbịa ahụ ya so ọ bụ nwoke ahụ nye nye m nọmba ya eji m nọmba nwoke ahụ m kwuo okwu m ga-apublish nọmba onye ọ sị ị chọọ ịbịa ahụ ya na Sokoto ị kpọọ ụkwụ na airport onye ga-ahụ otu ị ga-esizi bịa onye ahụ ka ị ga-akpọ aha ya wụ Ndubuisi m sị that, that man a fine gentleman otu o si nabata anyị very well organized ndị aka na nwanne nwaanyị jechebe asa nya anya enwe onye ga-ebute nwoke esi ya chịrị ọkwepụta nwanne nwaanyị ekwepụta ekwepụ ngwa ya sị ya gwa nwanne gị nwaanyị ya lawa gwa nwanne nwoke ya lawa Igbo leta ndị gị onye aha ya akpọta ndị ga na-eleta gị so that ihe niile adị sm because ha wụ nwanne gị ha ga na-efeel entitled to some extent so ka m zikwa ozi ahụ ọzọ ọ sị na ndị wụ ndị otu ya bụ ndị DOS one na ihe ya nyere Simon Ekpa wụ ya were igwe okwu ziwe ozi and mgbe ọ bịakwa- mgbe ọ bịakwa megherie ya gwa ya kwụsị nke anyị nụrụ then ọ sị na ị chọọ ịbịa Sokoto ịbịa hụ ya amaghị m ihe m ji ga-eji nọmba abịa ya na onye ị ga-akpọ wụ Ndubuisi aga m enye Ada Igbo nọmba ya bụ Ndubuisi ka ọ gụpụta ya ka ọ kpọọ ya na ị chọọ ịga ahụ maazị Nnamdi Kanu na Sokoto ọ wụ na e nwere i jiri ego chọ isponsor were aka gị kpọrọ ndị sponsor gị ahụ gbaara ha ticket kpọrọ ha gaa Sokoto akpọla nwanne Nnamdi Kanu ọbụla sị anyị na-achọ ịga eleta Nnamdi Kanu ọ sị gị ị chọ inye ego ị chọ inye ya ego personally na ọ na-agbara nwanne ya mbọ support inye ya mana ọ wụrụ na a sị gị na e nwere ihe a chọrọ imere onye ndu na onye ndu na-aga ụlọ ọgwụ enye ha sị nye ya no naturally sị nye ya DOS DOS take care of onye isi ha start to be organized otherwise ha monetize go this thing eji akpa ego o tele eji akpa ego so anyị ga-edemand ka a hazie ya hazie so that ndị iro hapụ erikpute maka ọsụtụ na akụkụ ndị a wings nke aka niile a gọvanọ chọọ ka arụ arụ ya akpọ onye nke nye ego onye nke chebe afọkọga ya akpọ onye nke nye ego onye nke chebe and ị mago ndị Igbo nọ ha ala nọọ Maazị Nnamdi Kalụ nọọ nwanne ya ha na-akọtakwa ndị a ga-akọta ọkwa ị na-aghọta so ihe a wụ ozi m njikwa ọhara na-agwa ndị Igbo nwa amadi eliele nne ya lie nna ya ụnụ lee anya na ekwuwala okwu ma ga-ekewa Naijiria ama m ma ị nụtala ya ndị Amerịka na-ekwu okwu ugbu a na-erecommend ikewa Naijiria as one of the options ndị niile na-arụ ọrụ a wụ ụmụaka ha gaala far biko the least onye Igbo ọbụla ga-eme wụ Nnamdi Kanu yọrọ ọ sị unu bịa letewe ya ọ yọrọ o mere plea sị m gwa ụmụnne anyị ha bịawa lete m ka anyị meenụ Sokoto prison a pilgrim of sort ala nsọ na onye nsọ gwedoro ụkwụ ebe ahụ Nnamdi Kanu nọ ebe ahụ kama unu ga-aga mewe protest biko every weekend maka na weekend ka awụ ị ga- ị nwere ike ịbanye nga ahụ mgbe ọbụla tọrọ gị weekend ụmụ Igbo meenụ Sokoto correctional prison eh? Eh, ala nsọ at least ọ wụrụ na unu kwado Nnamdi unu enyewụla onye ọbụla ego ọ bụrụ unu kwadoro ya at least every weekend a ga-adị 100 ga-eleta anyị agwagaghị anyị enyeghị ha support yes and ihe ọ wụ ị ma e mere sit-at-home ụfọdụ ndị aghọtaghị ihe e mere na sit-at-home ihe ọ wụ by the time anyị juwezie e, Sokoto prison ka gọọmenti ga-ama a whole Sokoto na ndị a nsogbu dị ma ndị gọvanọ anyị ga-ama na anyị ka kwetere n'ihe ọ na-ekwu that's the least we can do ị wụrụ big man ị ga-achọ ịga maka ị wụ big man kekwa emetọrọ m họkọrọ ụmụazị n'akụkụ na-azụ ahịa ụmụaka na ọ na-enu enu ọ na-agụ agụ na-apụta apụta chịrị mmadụ 5 gbara ha tiketi enyene ya ụmụnne ya i nweje nke ị chọrọ iji kwado ya ị chọwa ndị DOS nwanụ nye ya ha mepee ihe a for ịkwado ya so that ọ gachaa pụta e nye ya akaụntụ maka ọ na-aba na akaụntụ enyene mmadụ ego akaụntụ ọbụla na-awụdo akaụntụ kwesịrị ka eti ya etili ya ka anyị hazienụ ihe a ahazi
ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM agwara m unu agwa fetụọla na YouTube anyị agwara m unu agwa n'ụbọchị ụnyaahụ na Madam Pinto Osioru enwere ozi o ji wee bata maka na ọ ga-abụrụ ọkachasị ndị nkwado Simon Ekpa anyị na-ekwu ya ebe a ọ dịka anyị anaghị anyị kpọrọ Simon Ekpa asị unu anụgo ya ugbu a n'ọnụ Madam Pinto na Maazị Nnamdi Kanu sị na na mbụ na ya si na ya na ọ bụ onye na-ekwulite okwu ya were igwe nzirịta ozi ọlọrọ ọhụụ dị iche iche tiwe ya bụ mkpu mana n'ikpeazụ ọ bịazie dapụ na-akọzi ihe ọzọ dos ndị ipob pụta kwuo otu n'iwu dị otu a simon ekpa nọrọ n'ebe ọ nọ kwuo nke ya maazị nnamdị kanụ sịrị ya ị dapụla n'ihe m sị gị mee nọziere onwe gị unu anụgo ya ugbu a from the horse's mouth madam pinto n'ụbọchị ahụ na oge ahụ maazị nnamdị kanụ ọ bụ naanị unu bịara ka e nwekwara ndị ọzọ nọ chọkwara ịhụ ya n'ụbọchị ahụ ee ịma na ụbọchị ụka ka anyị gara ije ahụ so nna anyị ọ nna anyị nna mana ụmụnna anyị nọ na sokoto nupụtara n'igwe ee so anyị ruziri almost 20 ee entourage bịara abịa maka e nwee onye ka esi amerịka bịa mụ na ya si Lagos ebe a move then ndị sizi anambra dị five mana ihe wụ cabinet eze nri dị five anyị nwe- anyị nwa let's say seven wụ ndị si esi bịa ihe dị ka mmadụ 13 a ga-akarị pụtazi nabata anyị sorokwa anyị gaa bakwaa hụ ya
madam pinto nwere ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ka obi maazị nnamdị kanụ dị ọkachasị ka o siri metụta ya bụ mkpọrọ mkpụrụ ọka a tụrụ ya na ihe mkparịta ụka unu na ya nwere o nwere olileanya na n'oge na-adịghị anya na ya ga-esi ebe a mgbe m gwa ya na olileanya a dị ya sị ya ma na olileanya a dị na a ga-enweta ya ọ na-ekwu okwu ịpụta na mkpọrọ ọ dịghị in a hurry maka ọ sịrị na ya agaghị apụta ebe ahụ ejighi biafra ma mma na ọ dị nye ọ wụ anyị nwa nọkwa n'ebe a na-eme gbalụ gbalụ ama m ma ị ghọta what I mean ọ wụ anyị nwa nọ na-akwa m gara hụ ya na dos mgbe m ga-agara hụ ya na dss eh, ihe a ka m nọ na- n'ihe ọ na-ekwu na-aba mba ahụ ọ na-aba mgbụrụ uche m na-asị lekwe na onye a na-arịọrọ arịrịọ sef ọ chọghị ịma ana m eche na sọsọ ihe ọ- ọ needirị from us wụ nkwado obi onye ọbụla sie ike ụjọ atụla onye ọbụla onye kwenye anyị ekwela anyị ejila ụjọ dara enwe n'elu anyị azọwụla ndụ maka na ihe anyị dị awụghụ ndụ onye ọbụla nye aka ọ ihe ọ chọrọ and ọ ya ka o ji chọọ ọ chọrọ ịghọta ma igbo ọ na-alụrụ ọgụ kwadokwa ya really ọ dịka ihe o ji sị bịa letewenụ m na sokoto prison biko m na-ayọ ụmụ igbo ebe ọbụla ị nọ i nwee ego ị wụrụ nnukwu ọgaranya ị chọọ ka a fụ gị anya dịka ọta m onye nke wetara ego ka a kpọta mmadụ from ihe m na-aghọta ọ wụrụ na 10 million ahụ 600,000 naira kpọganwuru mmadụ ọ ga-erukwe mmadụ asaa na asatọ Nke nke mmadụ asaa na asatọ 10 million naira kpọga mmadụ 15 iri na ise iri na anọ. iri na ise mana ihe a kpọgara wụ mmadụ uh, ise isii na-ajụ m asị ngwa balance ego ahụ onye ka a ga-enye ajụ m ya ọ dị asị ngwa balance nke fọrọ afọ na onye ka a ga-enye ya and the worst part wụ ego abaa ha aka a frustratezie effort a chọrọ iji ya akwụghị na a frustratịrị ihe a chọrọ ime maka ka e rie the money ị hụrụ ihe o ji dị mkpa na a ga-ahazi ya ahazi so m na-agwa ụmụ igbo unu akpọla aloy ejimakor jọọ ya eso ya aga unu akpọla onye a mba chọwanụ ndị uh, ndị otu ya unu chọọ inye nkwado ọ ha wụ ndị na-alụ ọgụ nye ha nkwado nleta ka ha na-eleta ha in fact ha ga-achị leta ha lakwuo a ga-eletiri ha oke ehe ọ ihe m na-ekwu so ọ wụ ayịyọ ọ yọrọ ụnụ ụmụ igbo ọ sị onye chọọ ịbịa eleta ya na sokoto prison ị needighị ịga through anybody m ga-enye ada igbo nọmba e nyere m onye ọ sị a ga-akpọ ma a chọọ ịbịa ahụ ya a chọọ ịbịa eleta ya and ọkpụkpọ a na-akpọ onye ahụ ọ wụghịkwa sị ọtụ weta ya ego e ji ehazi nke a nke a mba ee ị chọzi irukwe ọ wụdịnụ nke onye iberibe and ka anyị na-esasa ego na sokoto prison i ruzie i kewe ndị warder ị na-ehichawa iti ihe na akpa ị na-eru i nye ha 1000 ha mata na ọ na-eme ọ bụghị njakịrị ha worship ya ha asị na worship ya ka god ha mezie ya chukwu nga ahụ ị na-aghọta mezie ya eze nya nte na ebe ahụ mmanụ ma ndị na-ere sugar cane ma ndị na-ere suya ga-ama na mmadụ bịara ebe ahụ ihe a ọ ya wụ arịrịọ ọ rịọrọ and ọ ya wụ ozi ọ sị m zi unu na-ayọ unu biko ndị ime ahịa ndị alaba unu ziga 1000 people unu ezigakwahụ mmadụ ndị ladipo unu ziga 1000 people unu ezigekwehụ mmadụ ndị aspamda unu ziga 1000 people unu ezigehụ mmadụ hazienụ onwe unu group group weekend ọbụla gụọnụ mmadụ ole weenụ plane meshienụ plane anyị wụ ndị ego gwa ha anyị wụ ndị ego ka anyị mebie ka anyị gosi mba ụwa ọ wụghị naanị naijiria mba ụwa na anyị kwere ekwe anyị kwere n'ihe onye a na-ekwu otu esi wee nke ebe m dozi wee were ezi iwe kwesị ike wụ arụrụ ala a rụrụ n'ala Igbo jide ụmụ anyị gbuo maka ihe gịnị ụmụ anyị litere kwuo ihe na ihe ibe ha na-ana anyị ma mgbe e bidoro OPC n'obodo a ha gbara ma police station ọkụ enweghị ihe ha na-eme enwebedechi pụta n'ala Igbo ịhụ na a sị na ndị IPOB na-agba ihe ọkụ akparịala m ebe niile ha rụgide arụrụ ala kọntraktịa Asari Dokubo a gaa gbuo ụmụ anyị na borrow pit ebe egbujusi ozu ụmụaka ha yakwa ụmụ anyị wee na social media ha na-epost ya hmm? na mgbe a na-eme sit at home anyị na-emere onwe anyị sit at home emekwe covid n'ọhịa 3 years enwere ekwu okwu anyị na-eme onwe anyị sit at home ndị press ekweghị anyị zuru ike every Monday ị ga unu ma na sit at home ka ka nọ ụnụ ma na a ka na-eme sit at home press alala ha nweghị ezi ya mgbe ndị Igbo nọrọ onwe ha nwe onye yoga nne nwe onye yoga na-anọ sit at home na aja atụta nwa na Kenya everyday ndị ịhụ Channels Arise AIT ha niile ha niile na ha niile na um, a ga na-ezi sit at home hmm? ha ya na-ezi sit at home ihe a na-eme na sit at home kịta na ha anaghị ezizi ya ha anaghị ezizi ihe a na-eme na sit at home ndị press a na-egosizi sit at home the moment ndị army bara n'ala Igbo ndị press akwụsịzie igosi sit at home ọ bụrụzie IPOB this IPOB that so Igbo zuru ezu ebe ọbụla unu nọ ka unu gaa na-eleta Nnamdi Kalụ ihe a bụ ozi ozi m ọ ya wụ ihe wụ iwe m jizi tinyezi isi na ka e wee blackmail IPOB e jide ụmụ anyị sụọ akwụ n'ala Igbo
ebara m Peter ịkpụ ụka ọma gị n'ọnụ maka na ndị otu Amnesty International apụtago ma katọọ ọchịchị nọ ugbu a sị kedu ihe mere na ụmụafọ Biafra karịrị otu narị na iri ise bụkwa ndị e gburu n'oge ọchịchị Buhari site n'afọ 2016 ruo afọ 2017 na enwetabeghị ikpe ziri ezi nyere ndị a n'otu n'otu mana e nwere otu ihe m chọrọ ịjụ gị ka ihe siri kwụrụ ugbu a maka na dịka maazị Nnamdi Kanu pụtara na-asị ụmụafọ Igbo onye chọrọ ịbịa ịhụ ya bịa hụ m ee ọ dịghị ka na maka na n'oge a kpọrọ maazị Nnamdi Kanu kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ọtụtụ ndị kwuru na mm, ha chọrọ ịkpọpụ ya ebe na-enweghị ndị ga-abịa nwụrụ unu i chechaa ka e si aga Sokoto ị sị na mm, mm, ka ị nọrọkwa ebe ị nọ ọ dịghị ka n'oge na-adịghị anya ọnwụ Sokoto ọnwụ ga-adịzi ka nga mmadụ chọrọ ịga oshiri bata ọ ya ka anyị na-ekwu nụnụnụ ị na-aghọta ọ ya ka anyị na-ekwu ị fụ na e nwere ee publication anyị mere anyị jụrụ ndị army na ndị Ebubeagu biko ụmụ nwaanyị ndị unu mere arest ma ndị unu tọrọ na be ha mere arest ebe ka ha nọ a ga n'ụlọ ebe ụmụaka nọ anyị nwere mmadụ n'ụlọ ya ọ wụrụ na ị nwetara ya nga emekwana enwebeghị echi ndị agha pụtara zi anyị foto nke ha roundụrụ boys up nke ha na ha na-egiri ọ n'ụlọ ka a na-aga e nwere ụmụazị gịnị ka e ji enwe ha na a sị ha wụ ndị IPOB so ajụjụ anyị na-ajụzi ugbu a na ebe ka ụmụazị ahụ nọ e gburu ha egbu bunye anyị ozu ha ha nọ na nga nyenụ ha fair trial so Igbo bụ Igbo anyị anyị anyị anyị ọtụtụ ihe anyị ọtụtụ ihe efulahana anyị n'ije a a gaghị alazi ya azụ ịnọ iji kwado na anyị kweta n'ihe nwa amadi a na-eme maka na eze eri na ebe a gwa na anyị kwụ gị n'azụ biko gawanụ Sokoto prison gaa letewe ọ ihe e kwuru hmm? nke wụ na a ga-enwe ike agazie n'ụbọchị maka a sị na ọ three three aga ụbọchị e nwezi ike ha mee 20 20 onye ọbụla nwee ike ịhụ ee na onye chi ga na ọ naghị egbu oge o

e nwere ike nkeji iri atọ 30 minutes agaghị ezu m ịgụ ozi niile nọ ebe a mana mbi ndụ kedu ka obi dị gị na ya bụ maazị Nnamdi Kanu ọ bụ eziokwu na kemgbe a nọ na-akpụgharị ụlọ ikpe i so na ndị kwụ n'ihu ọ kwa ị ghọtago na nke ikpeazụ a ibe ibe nwere m ị gwara m na ị ga-agbarịla mbọ ka ị gaa hụ ya na eh, ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto m sịkwa gị ah madam Pinto ọ bụrọkwa obere ihe o kedu ka obi dị gị mgbe ị hụrụ maazị Nnamdi Kanu ihu dị ị ma na maazị Nnamdi Kanu nwoke mara mma okorobịa dị ọcha mana i lezie anya mgbe ọ nọ na DSS amaghị m ma ọ chagazi red amaghị m otu ọ chaga achaga obi juru m n'ụwụ na ọ pụtara n'ụdị ya ọcha ya pụta ị ma na onye a mụọ amụ ọ na-achake achake ya ozugbo anyị batara o buru ụzọ mụọ amụ ahụ na-lighten up the room ọnọdụ doize ahụ ọnọdụ ahụ wee mee gịnị nye m afọ oju maka ụjọ na-atụ m mbụ kedu ka ọ ya-adị m wee sị ya maazị ị wee na-amazi mma ọ sị m na ndị Sokoto na-eleta m anya ee so ọ ya wụ afọ ju m n'owu na ọ dụ mma and mgbe ahụ ọ nọ na DSS ọ bịa dịka onye na-aya ahụ ọ nọ na-acha were were were mana kịta odone dị ọcha ị ma na ọ dị ka o nwere eze mkpawa n'akụkụ kịta ka ị lee ya anya ya zuo nwa okorobịa mara mma gị hụ mma ya niile ahụ so nke ahụ godu ihe nyere m ezigbo afọ ojuju then I have m ga-ekenekwa ndị warder Sokoto very friendly ma ndị uwe ojii n'ebe ahụ ịbịa adịkwa m sure na awụsa wụ naijiria adịghị m sure na awụsa North wụ naijiria maka polisi n'ebe ahụ adịkwa ka polisi hey ị hụ n'ebe gị na ndị polisi ga na-egwu egwu na-akparịta amụ otu i jiri chọọ ihe enye gị sị gị were nye gị oche na-eme gị ka ị wụ mmadụ in fact e nwere ofu onye e, polis sị m ọ ya search anụ m m sị ya ngwa ya gaa mata akwa ka o were nọ ị ma mgbe a na-egbu n'onwe emetụsị aka enwe nwaanyị nọ ebe m sị ekekwana nwaanyị ga-emetụ m aka ya sị m na ya wụnụ nwaanyị m sị ya mba na gaa mata akwa anyị mụọ amụ ọ sị m ngwa m gawa iru ebe ahụ a sị gị nọdụ n'oche ndị warder ha adị elede mmadụ anya n'ihu a na-eme ka mmadụ adị elede ya ma ị na-enye ha ego ma ị na-enye ha ego nke m gara na ọkwa kuje prison mgbe na-eji nwanne Nnamdị Kanụ nwanne agbụrụ kawadị mma nwanne e edewe m n'ọchị ị ga-ama ihe ị ga-eme ị nọdụ ebe ahụ isi nweghị uche ya anyị nweghị sense ihe ị kwesịrị ime gara ha ebe ahụ ka ọzọ before ị ghe ọnụ jụọ ha ha abụghị ochie na ọfụrụ

eh, ndị ahụ maazị Nnamdị Kanụ m bịakwa ebe a mgbe ụlọ ihe o kwuru ụlọ anụgo na ọ sị onye chọrọ ịbịa bịa hụ ya o nweghị much protocol nwede m ga-enye gị m pụọ ụgbana ma eh, m ga-enye gị nọmba ee eh, ekwuo ya m ga-eche ikwe n'ihe m ga-ekwu mgbe m ga-ejikwe dee ozi unu chọọ ha onye ọbụla chọrọ ịga kpọọ onye a i ruo na Sokoto ị kpọọ ya sị ya na ị na-abịa in fact ama m onye o jibu nwụzikwa call ndị ga-abịa ihe nwanne ekwe ekwe a niile na-abịa mgbe ka mma ịga na ọ wụ weekend maka ordinary day a na-enwe oge mana weekend wụ from Saturday eh to mgbe ọbụla o ji sọ gị Saturday and Sunday ọ kakwara ndị business mma ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ bekee mma and ị nwere ike ịnwetakwa flight ọ dịka United United Air and eh, ah, ka ezi enwe two air na-aga sokoto ahụ Aero Aero ya tọọ Aero Aero ị nwere ike ịnweta Aero from here to sokoto ee ma ọ dị agalakwa ha ọnụ like that ụmụ ihe 250 ị nwetara 500 ị nwetara to and fro ma ị gbaa ya ya ị nwetara ya ee then ọ bụ eze ndị igbo na sokoto m ga enwe ihe eze ndị igbo kwuru which ee m ga-ama otu m ga-esi ama m otu m ga-esi zie ya bụ ozi ọ sị ka a form committee n'ebe a ha nọ ka ha nwee ike inye aka maka ndị na-abịa abịa ọ bụrụ na a ga-enwe ndị taxi ole na ole a ga-ahazi dewe nọmba ha ị na-abịa a sị gị kpọọ nọmba taxi a ga na-ebute so na e nwere ike ịform committee between ha nwa ee ndị nọ n'ụlọ ndị ihe ga-anọ na sokoto ahụ ịhụ maka ọdịmma ya na ọ ga-adị mma